Лъэпкъ музейм адыгэ драматург, журналист, усакӏуэ, тхакӏуэ, Российскэ Федерацэм культурэмкӏэ щӏыхь зиӏэ и лэжьакӏуэ ӏутӏыж Борис и ӏэдакъэщӏэкӏ сурэтхэр щагъэлъагъуэ выставкэ щекӏуэкӏащ.
Борис, мис иджыпсту выставкэм щӏимыдзэ щӏыкӏэ зыпхуэзгъэзэну сыхуейт. Уи гурыгъу-гурыщӏэхэр, уи гупсысэхэр сыт зытегъэщӏауэ щытыр иджыпсту? Иджыпсту си щхьэкӏэ тӏэкӏуи щтэӏэщтаблэу, мис мы выставкэр сэ сурэтыщӏ абы сыхуеджауэ, ар си лэжьыгъэу зэрыщымытым щхьэкӏэ щтэӏэщтаблэу сыщытщ, пэжым ухуеймэ, зыгуэркӏэ, ярэби, мыпхуэдиз щӏэдгъэпӏейтея выставкэр зыгуэркӏэ ягу иримыхьмэ, ягум нэмысмэ жызорикӏэ, абы сропӏейтей, Тхьэм ещӏэ, ауэ цӏыхур хъарзыну мис уэру къызэрыкӏуам срогуфӏэ. Аращ, адэкӏэ зэрыхъунум деплъынщ, Тхьэм фӏыкӏэ дызыхуигъазэ ауэдэ ӏуэхукӏэ.
Сыт хуэдэ гупсысэ! Сыт хуэдэ лъагапӏэ ӏутӏыжым и ӏэдакъэщӏэкӏхэр зи нэгу щӏэкӏ дэтхэнэ зыри зыхуэкӏуэр? Сыт мыпхуэдиз цӏыху Борис и выставкэм къыщӏызэхуишэсар? Пэжщ, ар драматург ӏэзэщ, усакӏуэщ, тхакӏуэщ, а псом нэмыщӏ сурэтыщӏ хьэлэмэтщ, уеблэм цӏыху цӏэрыӏуэщ. Ауэ, хьэуэ. Аракъым, абы и закъуэкъым мыпхуэдиз цӏыху выставкэм къыщӏекӏуэлӏар. Уеблэм езы Борис и псалъэхэмкӏэ жысӏэнщи, сыт гъэщӏэгъуэн? Цӏыхум дунейм хилъагъукӏыр мащӏэ дыдэщ. Абы зэрытетым щегупсысри зэзэмызэщ. Плӏанэпэ гуэрхэм зыдаудыгъуэрэ зы жьгъей гуэрхэр зэпаубыдауэ зэпекъурэ ахэр токӏыж дунейм. мы дуней дахэшхуэм, псоми ди зэхуэдэу къытхуигъэщӏам, дэтхэнэми ӏэплӏэ хуэзыщӏыну хьэзырым. Икӏи, шэч хэмылъу, мы залым къекӏуэлӏа дэтхэнэ зыми псэкӏэ зыхищӏу къыщӏэкӏынт мы дунеишхуэм и дахагъэм и ӏэплӏэр Борис и ӏэдакъэщӏэкӏхэм и деж къызэрыщыпэплъэр.

Зэӏущӏэм къеблэгъахэт Къэбэрдей-Балъкъэр Парламентым Республикэм и Советым и тхьэмадэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Президент Нэхущ Заурбий, информацэмрэ печатымрэ и министр Къарэ Арсен, профсоюз щхьэхуитхэм я тхьэмадэ Тау Пщыкъан, нэгъуэщӏхэри. Щоджэнцӏыкӏум и цӏэр зезыхьэ театрым и актёрхэр Ӏутӏыжым и усэхэм къеджащ, псалъэ гуапэ куэд выставкэм къекӏуэлӏахэм Борис хужаӏащ.
Сэ уи цӏэ къудейри къысхуэщӏэжкъым. Ди зэхуэзи ди зэпсалъи кӏэщӏщ.

Сэ сытми къыхызощӏыкӏ уи теплъэр. Мазэр изогъэщхьыр уи напэм, пшэхухэр уи щӏыфэ щабэм, дыгъэм и бзийхэр уи щхьэцым, уафэм и хъуэпскӏхэр уи набдзэм, хьэуар уи ӏубахъэ гурыхьым, лэгъупыкъур уи бгъэ къэухьым. Сэтэнейхэр къыщогъагъэ губгъуэм. Бзухэр зэхуоусэ, зэподжэж. Уэсэпс лъагъуэр тхухишащ и гугъэм, дызэгъусэу тӏури дегъэжьэж. Нэгъуэщӏ чэнджэщэгъуи къомылъыхъуэу хуэщӏыж уи гум пщӏэну псомкӏи дзыхь. Гур акъылым къыщыдигуэм щыгъуэу сэ къысфӏощӏ дыщыхъур лъэрымыхь. Зэщӏопщӏыпщӏэ пщэдджыжь уэсэпс лъагъуэр, дыгъэ бзий пшынэбзэхэр мэзу.

Гу гуащӏэ, упщӏыӏуж, зышыӏэ, уи пщыс мафӏэр сэркӏэ нэрылъагъущ, ауэ укъэлынду къызжумыӏэ, сэ уэ фӏыуэ фӏыщэу узолъагъу. Ауз гъунапкъэ зимыӏэр налкъутналмэскӏэ гъэнщӏащ, щыпсэухэр, къанэ щымыӏэу, бегъымбар фызхэм къалъхуащ. Нэхъ теплъэ ткӏийуэ укӏытэр зэдэарэзыуэ хахащ Тхьэхэм я Тхьэжу къалъытэр лъагъуныгъэшхуэр аращ. Пщӏыхьхэр абы напӏэзыпӏэм, нахуапӏэ теплъэм щохьэф. Уэ къыщысхуэзэ а щӏыпӏэм сызыцӏыхуну зыфӏэфӏ
бжьыхьэщ. Пшэгъуэ ӏувыр щхьэгъубжэм къыӏухьащи, нэщхъейуэ къыдоплъ. Пэшым къыщӏохьэ зэшыр, гущӏэр егъэнщӏыр зэшым. Къызощтэ дапхъэм телъ тхылъ гуэри къызэгузохыр. Ауэ сыт? Сыздезыхьэх зэшыгъуэ уэрым пэувыфын абы имыт. Илъэс сӏэщӏэкӏхэм ещхьу напэ гъуэжьыфэ къомыр зэтолъэт, къызэптэгъауэ адэ япэм къыдохур тхылъым уи сурэт. Къызощтэ. Тобэ! Занщӏэу пэшым уи дыхьэшх макъыр мэхъур щӏэз. Сыкъыӏэщӏокӏри зэуэ зэшым, фӏызогъэзэж щӏалэгъуэм нэс. Сыбдоуэршэр, сынодэхащӏэ, пхуэзмыщӏар бахэр узотыж, пкӏэрымылъахэр уэ игъащӏэм ныпкӏэрыслъхьауэ сыноплъыж, долъадэ губгъуэ щымыӏахэм, ямыцӏыху удзхэр къыдощып. Дошэщ уэрэд ямыусахэр мыцӏыху макъ дахэкӏэ. Насып дызыщӏэмыхьэу щытагъами, зыхыдогъапскӏэ дрикъуху, удзыпцӏэ тхьэхэм хухахами, дыхэлъщ зэгъусэу, нэхур щыху.
Дэ дякум дэтщ щхьэусыгъуэ ӏэджэ, спэӏэщӏэ уащӏу. Ей, зэман! Фӏэигъуэр ди гум уэ игъуэджэ щхьэ пщӏыуэ ухъурэ зэран? Сэ сощӏэ фӏыуэ, лъагъуныгъэр щӏалэгъуэ дахэм и ӏэпэгъущ, ауэ лъэӏэсмэ гухэлъ лыгъэр, а жьыгъэ дыдэри лэгъынщ. Сэ си щхьэр уэсу къетхъухакъым, бжьыхьэпэ хагъуэщ лъэӏэсар. Ауэ уи гъатхэм и дахагъэм сыту щӏэхъукӏрэ кхъахэ ар.
Щӏымахуэщ, щӏымахуэ мыухыжщ, уэс къос. Къос зэпыу имыӏэу. Псори пшагъуэм хохьэ, хозэрыхь. Зы дуней дунейм къысхухощхьэхукӏ, гукъэкӏыжхэм сыкъауфэрэзыхьыр. Ахэр дахэщ, къабзэщ, гупымыкӏщ. Я увидел нашего друга, нашего брата Бориса Утижева еще с одной стороны.

Псыдзэу и гущӏэм къыщыукъубей дахагъэм Борис имытхьэлэу къелын папщӏэ, мис иджыпсту фи нэгу щӏэкӏ сурэтхэм хуэдэ, е дунейм къытригъэхьэ тхыгъэ хьэлэмэтхэм хуэдэ ӏэмал имыӏэу къигъэщӏын хуейщ. Уеблэм езы Борис и сатырхэмкӏэ жысӏэнщи, дахагъэр техуэркъым дунейм дахапӏэр къэгъуэтыф къудей. Апхуэдэ дахапӏэкъэ иджыпсту ди нэгу щӏэкӏхэр. Ауэ гупсысэ, хьэзаб мыухыжым хэту а дахагъэм дахапӏэ къыхуэзыгъуэтыфыр Борис хуэдэ закъуэтӏакъуэхэрщ. Закъуэтӏакъуэхэрщ дахагъэм и макъамэр зэхэзыхыфыр, абы и хьэуар зэщӏэзышэфыр, зи гур бзыпхъэ дахапӏэм хуэзыщӏыфыр. Зэгуэр тхыдэтххэр хуабжьэу зэпеуэнущ, цӏыху ӏус жылэ псори зэдэуэнущ. Нало Заур и къуажэр зэхагъэкӏрэ дэтхэнэми и кӏэныр кърагъэкӏыу. Депщӏыхькъым дэ апхуэдэ насып уэрым, атӏэми насып цӏыкӏу догъафӏэ дэри. Мы шаржым къигъэгубжьрэ къытхуэшхыдэм дыкъыхэнэнкӏи мэхъу Налом и тхыдэм. Заур, шэч хэлъкъым мис Борис и талантыр къудамабэу зэрыщытым. Уэ узэреплъымкӏэ, сыт абы и лъабжьэ хъур?
Алыхь талэм кърита псэращ. ӏутӏыж Борис и псэм къудамэ куэд пытщ, тхьэмпэ куэди пытщ Алыхь талэм къыпигъэкӏауэ. Ар абы къежьапӏэ хуэхъур езы лъэпкъым и тхыдэр, и культурэр, и ӏуэрыӏуатэр, и бзэра. А псори къэзэщӏиубыдэу, абы и щӏыӏужкӏэ мы дунейм тет культурэ инхэр акъылкӏэ къэзыщтэфа ӏутӏыж Борис. Апхуэдизкӏэ псэшхуэ иӏэщ, гушхуэ иӏэщи, зы искусствэм ихуэркъым, искусствэ куэдым хилъхьэн хуей мэхъу. Литературэ, драматургиемикӏ, лирикэмикӏ, юморымикӏ, сурэтмикӏ, нэгъуэщӏ зыгуэрхэмикӏ. Псэшхуэ уиӏэн хуейщ, апхуэдэу тхьэмпэ куэд, къудамэ куэд къыппыкӏэн щхьэкӏэ. Сэ ӏейуэ сохъуапсэ Борис апхуэдэу къудамабэу зэрыщытымкӏэ.
Адыгэ лъэпкъым и тхыдэри, и ӏуэрыӏуатэри, и культурэри умыщӏу нобэ ӏутӏыж Борис и выставкэмрэ екӏуэкӏам укъыщӏыхьауэ щытатэмэ, ауэдитӏкӏэ бэяну, ауэдитӏкӏэ купщӏафӏэу, ауэдитӏкӏэ адыгэ хъэтӏ хэлъу ӏутӏыж Борис и лэжьыгъэр къэгъэлъэгъуа хъуащи, Занщӏэу а цӏыхум мыбы къекӏуэлӏам къыгурыӏуэнут мыр зиӏысри, ӏутӏыж Борис зиӏысри, мы лъэпкъым и тхыдэри, и ӏуэрыӏуатэхэри. Нобэ мыбы щыгъэлъэгъуа лэжьыгъэм хуэдэу, сэ илъэс тӏощӏрэ етхуанэ хъуауэ музейм сыщолажьэри, ди тхыдэм хэлъ хэт, кууэ хэт лӏы цӏэрыӏуэ, цӏыхубз цӏэрыӏуэхэу хэтахэр зэи зыми мыхуэдэу щыпкъагъэ хэлъу къигъэлъэгъуакъым. Псалъэм папщӏэ, мис мыбы тхыбзэ лъэпкъ хэмыту, Псалъэ лъэпкъ хэмыту къыщыбгуроӏуэ, хэт Мазагъуэр, хэт Андемыркъаныр зиӏысыр, хэт зэрыгъыж жыхуаӏэр, хэт Кушыкупщ жыхуаӏэр зиӏысыр. Абакӏэ адыгэхэм я ӏуэрыӏуатэм къыхэщу щыта мэзхэм, губгъуэхэм, псыхэм, псысэхэм хэт персонажхэм я цӏэхэри, абыхэм я теплъэхэри мыбы щыболъагъу. ӏутӏыжхэр я гъащӏэкӏэ адыгэжьым зэрыжаӏэщи, Лӏэужьыр бжьиблкӏэ мауэ зэрыжаӏэм ещхьыркъабзэу мыхэр мыбы я лъэпкъыр ӏэпщӏэлъапщӏэу ӏэзэу къекӏуэкӏауэ къыщӏэкӏынущ. Ар щыжысӏэращ. Илъэс зыбжанэкӏэ уӏэбэжмэ, музейм щыдгъэлъагъуэу щытащ, ӏутӏыж Борис и ади и ани къилъхуауэ къуэш иӏащ, дунейм ехыжащ тхьэмыщкӏэр, Алыхьым ахърэт нэху кърит, ӏутӏыж Драмыку, жари. Абы пхъэм къыхибзыкӏыу щытахэр дэ насыпыр диӏэти, А зэманым абы щищӏым щыгъуэ дэ къэтщэхуауэ диӏэ хъуащ, ари мыбдеж щагъэлъагъуэ. Абы къыщынэмыщӏауэ, илъэс щитӏкӏэ уӏэбэжмэ, документхэм ущрохьэлӏэ ӏутӏыж Щолэхъу, жари, гъукӏэу щытауэ, а зэманым лажьэу щытауэ. Уеблэмэ къуажэм къыдэкӏрэ нэгъуэщӏыпӏэ кӏуэу абы щылажьэу и ӏэщӏагъэм и ӏэщӏагъэ, и ӏэдакъэщӏэкӏ щищэу щытауэ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, мы ӏутӏыжхэр ижь лъандэрэ ӏэзэу къыщӏэкӏынущ.
Фатимэ, сэ зэрысщӏэмкӏэ, Борис и усэмкӏэ уэрэд птхауэ уиӏэщ. Си гуапэт нобэ мис Борис и юбилейр щагъэлъапӏэ махуэм, и выставкэр къыщызэӏуаха махуэм ирихьэлӏэу зы уэрэд зыхэдбгъэхыну. Мис а уэрэдыр зыхэдбгъэхыну? Псалъэр зытхар ӏутӏыж Борисщ. Лъагъуныгъэ. Ар къокӏуэ, гуакӏуэу. Къабзэу. Дыкъесри, мэбзэхыжыр и щхьэ къабзэу. Умыпӏащӏэ, упщӏыӏуж, зышыӏэ. Уигу щыс мафӏэр сэркӏэ нэрылъагъущ. Ауэ укъэлынду къызжумыӏэ, сэ уэ фӏыуэ.

Хуабжьу си гуапэщ мыхуэдэу мыбдежым ӏутӏыж Борис теухуауэ зэӏущӏэ екӏуэкӏым мыхуэдиз цӏыху къызэрыкӏуар. Борис щэбэт иӏым, тхьэмахуэ иӏым, сыт мыбдежым мэлажьэр, сохъуэхъур дяпэкӏи апхуэдэу лажьэу, илэжьми цӏыхур щыгуфӏыкӏыу куэдрэ

Борис, дэ и тхыгъэхэмкӏи и лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэмкӏи дэ фӏы дыдэу доцӏых икӏи езыми дринэӏуасэу щыт апхуэдэу зэрыцӏыхуу щыт. И тхыгъэхэр ди дежкӏэ Къэрэшей-Черкесым дей щагъэув икӏи сыткӏи театрым дей щагъэув икӏи абы пэмыкӏыу езым и усыгъэу иӏэхэми сытми тӏэкӏу дыщыгъуазэу щытхи, Ди гуапэ нобэ мыпхуэдэу выставкэ ин дыдэр абы щхьэкӏэ абы и цӏэкӏэ зэрызэӏуахар икӏи абы дыхэтыну дыхуэгуфӏу дыкъэкӏуауэ ара дэ. Борис нобэ къэбэрдей усакӏуэ, къэбэрдей тхакӏуэ, къэбэрдей драматург жаӏэ щхьэкӏэ мыр дэ зэреплъыр нэхъ лъагэ. Мыр адыгэ къудейуэ щыткъым, мыбы нэхъ лъэшу щыт, мыбы и цӏэр нэхъри нэхъ лъагэу бгъэӏуну апхуэдэу догугъэ дэ. догупшысыр. Дэ ди дежкӏи Адыгэ Республикэмкӏи фӏы дыдэу яцӏыху мыбы и драматургиер икӏи. Ауэ сэ мис нобэм дыкъызтехуам мы гуфӏэгъуэм сехъуэхъуну сыхуей езы Борис Иджыри куэд дыдэрэ къару иӏэну, иджыри апхуэдэу нэжэгужу мис апхуэдэу цӏыхухэр куэдрэ игъэгуфӏэну адыгэм хуэлэжьэну сохъуэхъу. Сэ си закъуэкъым, сэ мыбы къэкӏуауэ Адэмокъуэ Алберти адэкӏэ Шыд Юрэ къызэлъэӏужа хуабжьу ари драматург дэ ди дежкӏэ тхауэ щытхи, ахэри къызэлъэӏужа, къэмыкӏуэфауэ, куэд къэмыкӏуэфауэ, сэ си унагъуэри къэсшэн си гугъати, къыддэхъуакъым, сабийхэр ежьэжын хуей хъури абы щхьэкӏэ къыддэхъуакъым. Ауэ псоми къабгъэдэкӏыу сэ сохъуахъуэ узыншагъэрэ гуфӏэгъуэрэ къебэкӏыу дунейм тетыну.
Псо. Сэ си гуапэу Мухьэмэд жиӏэхэм дыщӏызгъужыну сыхуей. Япэрауэ, Борис, Сэ и усэхэмкӏэ нэӏуасэ нэхъ сыхуэхъуа. Гъуэгу дахэ, мурад дахэ сиӏэу, гъуэгу сытету, ди псыхъуэм сыкъикӏауэ, Черкесск Псыжь псыхъуэм сыкъикӏауэ, Махачкала сыкӏуэу, гъуэгум дыкъэувыӏати, тхылъ тучаным дей усэ тхылъ цӏыкӏу къысӏэщӏыхьауэ щыта. Хуабжьу сэ си щхьэкӏэ си псэм хэхьауэ щыта. А усэхэр цӏыхум и псэм, и дахагъым, лъагъуныгъэм, бзылъхугъэм, пщащэм, апхуэдэу адыгэбзэкӏэ, адыгэм, адыгагъэм къекӏуу апхуэдэу дахэу тетхыхьу цӏыху щэджащэ. И ныбжь сытри сцӏыхутэкъым, ауэ апхуэдэу срихьэлӏауэ щыта. Иужькӏэ нэгъуэщӏ тхыгъэхэм седжа сымылъагъурэ. Иужькӏэ и ӏэдакъэщӏэкӏыу езым итхауэ театрым щагъэувауэ апхуэдэм сеплъа. Ауэ иужьрей зэманра, мис иужьрей илъэсипщӏра нэхъ къыщысцӏыхуар хасэ ӏуэхум зэхыхьу зыкъэтщӏэжу щыхъуаращи, сэ хуабжьу срогушхуэ Тхьэр къызэрысхуэупсамкӏэ. А ӏутӏыж Борис хуэдэ цӏыху лъэпкъым емылъытауэ, сэ слъагъуну ар Тхьэм къызэрысхуэупсамкӏэ.
Мыр адыгэ гъуазджэм и зы къудамэу зэрыщытыр, мы лэжьыгъэхэр зи ӏэдакъэщӏэкӏэм тхыдэр фӏыуэ зэрищӏэр, адыгэ хабзэ нэмысхэр фӏыуэ къызэрыгурыӏуэр и лэжьыгъэхэм къегъэлъагъуэ. Сыхуейт сехъуэхъуну, дяпэ куэдкӏэ фӏыуэ итыну, узыншагъэ иӏэну, и лэжьыгъэ нэхъыфӏхэмкӏэ къигъэгуфӏэну. Борис илъэс тӏощӏрэ тхум щӏигъуауэ фӏыуэ тлъагъуу ди ныбжьэгъу лъапӏэм щыщщ. Ар зэрытлъагъу псор мы фи зэман кӏэщӏымкӏэ тхужыӏэнкъым, ауэ нобэ нэгъуэщӏу зыкъыдигъэлъэгъуа, дауриз дримыгъусами, дауриз фӏыуэ дымылъэгъуами, нобэ тлъэгъуар нэхъ гъэщӏэгъуэн псом нэхърэ нэхъ тщыхъуащ. Зыгуэрхэр зэрищӏэр, ауэдэ зыгуэрхэр зыгуэрым Езбий зэрыжиӏауэ зриутӏырхъхэр зыхэтхт, ауэ ауэдэ дыдэу кууэ нобэ дигъэлъэгъуар ауэдэ ӏэдакъэщӏэкӏ иӏэну дыщыгугъакъым. ӏейуэ гъэщӏэгъуэн нобэ тщыхъуа Борис дригушхуэу, Борис дызэрыадыгэр къыдигъэщӏэжу, дызэрыадыгэмкӏэ ди щхьэ дигъэлъагэу, фӏыуэ тлъагъуу, пьесэ ӏэджэкӏи, нэгъуэщӏ адыгэ усэ жыпӏэми, уэрэд жыпӏэми, сыт хуэдэ ӏуэху ӏэджэкӏи дыкъигъэлъ, дигъэлъапӏэу, дигъэлъагэу. И псалъэкӏэ къудейм дыригушхуэу ауэду допсэу, ауэ нобэ абы и ӏэдакъэщӏэкӏыу тлъэгъуам утепсэлъыхьыну гугъущ. Сэ схуэдэ а искусствэм мащӏэу хэзыщӏыкӏым, ауэ ӏейуэ куушхуэу ӏуэхум зэрегупсысу зэрыбгъэдыхьар сыт хуэдэ езы сурэт мо залым фӏэлъым уеплъым къуигъэлъагъуу. Аргуэру нобэ, мис, адыгэ щӏалэм и ӏэдакъэщӏэкӏым аргуэру щхьэпэлъагэ дыкъищӏауэ дыригушхуэу мы залым дыщӏэтщ. Аращ.

Гъэщӏэгъуэнщ. Псори ищӏэрэ лъэмыкӏ щымыӏэу къызыщыхъуж цӏыхум щогъупщэж гъащӏэр зэрынапӏэзыпӏэр, а напӏэзыпӏэр зэрытыгъэ иныр, а тыгъэ иныр дахагъэ ӏуданэ куэду зэрызэӏущар. Борис и псэр зэрызэӏуща дахагъэ ӏуданэ